anabata gị n'ihe omume ka o si mee na nke taa bụ Tuesday ahịa eke mkpụrụ abalị iri abụọ na itoolu n'ime ọnwa iri na otu nke afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ cheta na ọ bụ n'Ugwumba telivishọn ka ozi anyị si erute gị aha m wee bụrụ Emilia Onyinyechi Nwankwo kpọọ m Ada Ọlaedo mụ na onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn ka nọkwa ya maazị Mike Onobo Ndọkị Mkpanaeze ọ dị mma igbo bụ igbo daalụnụ dịka unu maara na o runa ka ọ na-eru em, anyị na-asị unu ewena iwe na e nwere ihe mere anyị ji na unu ji enwetaha anyị nya maka ndị na-ene anyị na ndị na-akpọ n'ekwentị Ee, mana em, ụra enweghị ihe o mere anya ya bụ na anyị abịana tata ka anyị gbapụ ya n'ọsọ ka anyị gbapụ ya ọsọ Enugu traders protest maltreatment by soldiers nke a wee na-akọwa na ndị na-azụ ahịa na Enugu International Building Materials Market na-akọwa na ndị soja e nyere e tinyere ebe ahụ ka ha bịa na-elekọta na-eche nche na-emezi na-emekpazi ha ahụ ebe ọ dị ukwuu
ọ bụrụ na ọ na-abụghị na Naịjirịa bụ obodo eh, kpọdoro isi n'ana nke mbụ bụ na ndị ọrụ soja hmm. ekwesịghị ịdị na-apụta etu ahụ mgbe anyị pere mpe ọ na-abụ gị gagide gagide ị fụ onye soja maka na anyị maara na e nwere etu ọzụzụ ha dị e nwere etu ha si akpa agwa e nwere etu ha si eme ihe ehe ya bụ na ịkpọpụta ha ka ha na-abịa eche nche mbụ bụ maka na naijiria kpọdoro isi n'ana ugbu a enweghị ebe ọbụla ha nọghị na ha na-abụ onye karịa maka na mgbe ụfọdụ eh, n'ihi ọzụzụ ha etu ha si ewere mmadụ dị iche na etu ndị ọzọ si ewere mmadụ ya bụ na ọ ma ntụ m n'anya na e rute ebe ahụ na ụfọdụ ihe ha na-eme ga-adị iche ọ ga-abụ ndị be anyị ga na-afụta ya dịka mmegbu maka na kedu ka ị ga-eji kpọpụta onye soja sị nekọtawa ndị na-azụ ahịa mm. ee ọ bụghị na e nwere ụmụ ihe pụrụ iche ama m ahịa ha na-ekwu ee ụlọ ndị ndị ndị uwe ojii etechahakwana aka ebe ahụ mm. ị gakwu na mgbago ị ga-afụ ebe ha kwụrụ sentry ebe ha tinyere road block ebe a na-eche nche bụ ndị soja ahụ mm-hmm. ee a gbara gburugburu ebe ahụ dịkwu nso na um, ahịa artisan market a na-ekwu maka ya ehe ya bụ na ịkpọpụta ndị amị nke mbụ adabaghị nke ịbụọ bụ na biko a na-agbanyeghị unu ka bụ mmadụ ọ bụ ọbara na-agba unu n'ahụ mm. ya bụ na ijiri mmadụ na-eme ya ka anụ ọhịa mgbe ụfọdụ adịchaghị mma ọ bụrụ na unu bata anyị na unu na-emekọrịta unu tụọ anya na anyị ọ ga-abụ aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri biko ndị ọchịchị bikonụ nebere ya anya ka ọ ghara ịbụ na a na-eme mmadụ ka ndị Enugu na-asị gị iche na mmadụ bụ efi mhm.
maka na otu nwoke ebe a na-asị na na-etiri ya bụ ụgwọ ebe ya jere ịnyụ mamịrị o wee bụrụ ịmanụ ihe dị ụmụ kịrịkịrị ihe dị etu a na imechighị shọpụ mgbe ị kwesịrị imechi ya etiwe gị ka anụ ọhịa hmm. ihe a niile bụ ụmụ ihe ndị ahịa nwere otu etu ha si maka ịbata n'ahịa ọbụla e nwere ndị a na-akpọ ndị task force ndị union i lute ebe ahụ ọ bụrụ na ị kpọchighị shop ọ bụghị ya ka a ga-eji tigbuo gị ihe a ga-eme bụ akpochi enyere gị aka kpochie ya nakwa gị ụtụ ya na-eso anyị nọ n'ahịa ndị ọzọ na anyị na-amara etu ha si eme mana ịkpọpụta ha na ndị soja sị ha bịa chekọrịtawa ihe ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị mmadụ kwesịrị imere onwe ha mara na nsogbu dị hmm.
Ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a gaa na Daily Nigerian Paper ị ga-agụta ya nke ọma akụkọ ọzọ dịka ibe ya bịa wee sị again gunmen kill two policemen passerby in Imo o nwere akụkọ anyị na-agụ e ụnyaahụ e wee na-akọwa na ndị ndị ndị gunmen a e, na ndị omekome a na ha gara gbuo a traditional ruler n'Imo steeti Mm, e wee pụtakwa taa wee na-anụkwa na the same gunmen agakwana gbuo m- ndị uwe ojii mmadụ abụọ ndị kwụ n'ụzọ wee na-eche nche ma ndị ọzọ na-agafe agafe e wee na-ajụzi kezi ihe na-eme n'Imo steeti a Mm, ọ bụghị tata ka o bido ị ma na Imo steeti abụrụ na eh, chi fo chi bọọ a nụ ọzọ Eh, mana ihe a na-amaghị bụ maka ya bụ ihe ị jụọ ndị uwe ojii a sị gị na ọ ndị IPOB na ndị ESN ị jụọ hmm. ndị nke a a sị gị na ọ unknown gunmen enweghịzi onye marụ ihe na-emenụ ee ndị nke anyị tinyekwana chi nwaanyị amaghị m ka ọ na ya bụ ihe anyị n'ụlọ e, maazị gọvanọ ọ bụrụ na ọ nyere ị ga na ịhapụ ịpụta na ịzọ ọchịchị nke a ị zọrọ kịta maka na kamgbe ị banyere ka ọ nọzi dị ka a ga-asị na agbanyere ya mmanụ ọkụ na ogbugbu bịaziri ka njọ n'Imo steeti ọ bụdị ndị ihe gbasara ndị Imo a na-ewe iwe na gịnị ọ ha na-ebu egbe kama na ndị a bụ ndị nchekwa na ndị ọchịchị anyị ya bụ ihe ka ọ dị m ka ọ ka gbara ha gharị Eh, dịka ahụrụ eh, eh, diochi nyụrụ n'elu maka na ihe tụrụ m n'anya bụ na um, ọ na kedu aha ebe a Mbaise Mm. na Mbaise Mbaise enwetago m akụkọ Mbaise anụwa ọ bụrụ ụsọ Mbaise ikekwe ọ bụrụ na e nwere etu mm, ya bụ ndị omekome si na-aga imepe branchị na n'i- Mbaise Mm. maka na e nwere mpaghara ada- a na-ada aga n'Ọlụ e nwere mpaghara mpaghara a na-ada aga n'ọtụtụ ebe dị iche iche n'Imo steeti mana e nwere gọvanọ gọvanọ nọkwa ebe ahụ a na-enwekwa sekuriti vootu a na-erikwa nte eri mosi na ji ike eme ka e nwee nchekwa obodo hmm. ihe mbụ gọvanọ kwesịrị ime Hope Uzodimma ihe mbụ ị kwesịrị imere ndị imo steeti bụ ime ka nchekwa zuru oke dị n'obodo imo ọ bụ na ime n'ihe ihe maa na ị daana ihe ọ bụla ọzọ ị na-eme eh, nke ahụ bụ akụkọ akụkọ Mike Ejeagha hmm. nke a wee bụrụ eziokwu maka na mmadụ dị ndụ e wee mara ihe ọzọ ga-esozi ya hmm. ka anyị gaa n'ihu Um, akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị reactions as church in Abia cancels wedding over pregnant bride nke a wee bụrụ Assemblies of God Church dị na na Abia steeti ka ha na-ekwu na ha kagburu alụmdi na nwunye eh, hmm. dị n'etiti eh, nwoke na nwaanyị maka na a sị na nwunye ya dị ime hmm.
Hmm, ajụjụ anyị ga-ajụ bụ eh, ya bụ onye eh, gawara ịgba akwụkwọ mm. mara na enwere etu ya si na-aga ije abalị mm. ọ makwara iwu ndị ụka tupu a taa ndị ụka ụta ọ makwara iwu ndị ụka maka na mgbe ụfọdụ eh, ọ na-abụ n'ihi na ego aghọ ọnụ ha na agụrụ m ya bụ akwụkwọ n'Aba ka o mere agụrụ m ya a na-asị eh, na ndị ezinụlọ na ndị agbata obi na-asị ụkọchukwu ya biko ya biko mm. eh, ya gbaa na ha akwụkwọ eh, maka na ha emefuona ọtụtụ ego mm. kpọọ ọtụtụ ndị mmadụ mba ihe a bụ iwu ndị ụka ọ bụgoro na ọ bụghị iwu Chineke maka nke mbụ bụ na m ga-ajụgodo mgbe ị gara mechaa agbamnkwụ gbaa nkwụ oge ahụ ka mụwa kwenyere na ị nụọna nwaanyị nke ọzọ bụ ngọzi ndị ụka ya bụ ọ bụrụ na ị bịaha Chineke ama asị na ị na-akwa iko maka na ị nụọna nwaanyị ya bụ ọ bụrụ na ị na-aga na ya bụ ị na-aga gị na ị ga na-aga emetụrụ ya bụ ihe aka ngwugwu a ga-atọ atọ na ị ga na-emetụrụ o kwesịrị ị kwesịrị ịma na a ga-ejide gị maka na ebe ahụ n'ụbọchị ahụ ka a nọ wee tinye ka e mee test ka a mara ka nwaanyị ọ dị ime etu a ka ndị Assemblies si eme n'ebe ha kwadoro na-eme ya ọfụma dịka iwu ha si kwuo ozugbo e wepụtara sị na nwunye gị dị ime ị mana na ị nọ na nsogbu ya mere ị gara na-eri oriri ee ị ga na-eri oriri na-emegharị ụmụ ihe a ya bụ ngwugwu ị ga-atọ atọ ị na-akpapụ ya akpapụ ife unu na kpọrọkọta agbana n'ihu ehi ya ama m asị ndị ụlọ ụka chenji e, e, iwu ha kama na

ntaramahụhụ ya na-eso mm. ka anyị gaa n'iru ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a ọ dị n'akwụkwọ Punch n'akwụkwọ Sun ị jee gụta ya nke ọma mm. akụkọ ọzọ dịkwa ebe ebe a wee sị injustice to construct narrow gauge rail on the eastern corridor nke a wee bụrụ eh, Senator Victor Umeh Senator Victor Umeh wụ chieftain of the Labour Party and representative Anambra State Anambra Central Senatorial District hmm. na National Assembly na-ekwu nke a eh, ịma na eh, eh, ofu ihe ihe ndị Igbo ji na-etikwanụ bụ kamgbe a nụsịrị ọgụ ya bụ ihe a na-ekwu ee na edoziela na a ga-eme nke a mee nke bụ sọsọ n'ọnụ enyechaa ndị ọzọ nke ndị Igbo abụrụ ọkpụkpụ aka ike aka ka ha ji etiti ehe ọ daarị a sị ha hapụ na nsogbu adịghị hapụ na nsogbu e- e- enyecha ndị ọzọ I- kee ka ị ga-eji si ebe a rụrụ ụgbọ oroko ụzọ ụgbọ oroko gaa na Niger ee mana ọ dịghị n'ala Igbo ọ dịghị achọzi inye ndị Igbo ọ bụrụ nwa nke ọnụ kpapie ka a na-enye ndị Igbo ọ dị mma ya mara one naijiria one naijiria unu na-eti o nwere o nweziri etu o si ada na ntị ya ndị igbo chọkwara ka ebie ọfụma ka onye ọbụla bie n'udo mana onye ejina maka ntaji anya na-eme m na ihe m kwesịrị inweta na m ama nweta arụchara ndị ọzọ nke dị mma a garuo chefuo na ọ bụghị sọsọ ndị igbo na-agba na ya bụ ụzọ maka one naijiria ị ga-asị na m na onye si Lagos onye si ala ndị Hausa agaghị eje ala igbo ọ bụkwa ofu naijiria ahụ ka ya bụkwa ya bụ na ihe dị ee ee, nwaanyị mma Gị onye parị. Ee, nke a bụ eziokwu ee ka anyị gaa n'iru ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a ọ dị na akwụkwọ the punch ọzọ dịka ibe ebe a wee sị residents laud governor mba on ending water scarcity in enugu nke a bụ akụkọ ọma a na-akụrụ ee gọvanọ Mba aka nke Enugu steeti na ometaka na omeke omeke ihe ọma o ji wee mezie ka mmiri na-agba n'Enugu steeti ee Mm. ọ wee- a na-ekwu na o kwere nkwa mgbe ọ na-abanye ọchịchị na 180 days ya banye na ya ga-eme ka mmiri wee na-agba o wee bụrụ ihe e kwuru ka a na-eme hmm. hmm, eh, anyị ga-akụrụ mba aka anyị ga-akụrụ ya aka eh, wee sị ya ịma na n'ọnọkọ anyị ekwuona ya ọtụtụ ugbo hmm. sị mba biko ihe ọbụla ga-eme ka mmiri ghara ịgba n'enugwu ee eh, biko wezụga ya n'akụkụ i mehana ka mmiri gbaa n'enugwu maka ọ bụrụ na ị nọna n'enugwu ma na ụlọ ndị ụlọ nkwari akụ ụlọ họteelụ dị iche iche n'enugwu enwere mgbe ọ ga-abụ ịnọ ọ kachasị mbọsị mọnde ee ịnọrọ ebe ahụ mbọchị mọnde ị nwere ike ọ bụrụ na tanka na-ebutere ha mmiri abịa n'oge abịa n'ihi eh, mgbe a ka na-emesi sit at home ike ị nwere ike ị ma asa ahụ omego m omego m ọtụtụ ugbo na ịkwụrụ ụgwọ kwụọ ndị mmadụ puku kwuru puku iji anọ o rue n'ụtụtụ a sị gị na mmiri e ji asa ahụ adị ụfọdụ aga goo akpa pure water were saa ahụ mm. wee bụrụ ofu ihe nyere gọvanọ chịchara Enugu steeti bụ Gburugburu anyị ji na-akọ ya ọnụ sị nwoke m e, ị daka ịdakakwa ụfụ ihe gbasara Enugu ịdaka na mmiri n'ụdị na Enugu enweghị mmiri afọ ịsatọ echiri anụrụ m ọ bụ ụdị na anụrụ m nọọ eziokwu na ihe e mere bụ na a gara na ninth mile mm. wee rụọ ọwa mmiri mm. eh, ihe na enwe etu esi rụọ ya budatazie ihe n'Enugu bịazie tinye e nwere ebe a na-akpọ water bus stop mm. a tinyechaa taapụ mmiri ọ bụrụ na ị bịa i si ebe ahụ kuru mmiri ị chọzie ka ọ nakwute gị na be gị mara na ị ga na-akwụ ụgwọ ya ha ị ga-edizi ọ ga-adị ka etu a tinyere ọkụ poolu agafetego mana ị chọkwa goro ihe na sebezie na be gị a tinyere gị mita ozugbo ozugbo ị na-akwụ ụgwọ ya bụ na ọ sokwa n'ofu ụzọ eh, gọọmenti si na-enweta eweta eh, mm, ego ya bụ eh, Gọvanọ Mbah anyị na-asị gị aka bụkwara aka gị mhm. onye onye e too nwaanyị gwọrọ akịdị ọ gwọta ọzọ abụ daalụ nna m
ee ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a gaa n'akwụkwọ Vanguard je gụta ya nke ọma ọzọ dịka ibe ya bịa wee sị Anambra Catholic priest remanded for raping impregnating teenager nke a wee bụrụ um, onye fada nọ na Anam- eh, nọ na Anambra ehe, ka a sị na ọ tụwara nwata nwaanyị na-erubeghị eh, ezi afọ nke mmadụ. ya agụrụ m ya bụ anyị gụrụ m ya bụ akụkọ ụta m na-ata bụ e amaghịkwana m e nwekwanụ ebe akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụrụ na ị nụhụ nwaanyị na a ga-emepere gị ụzọ enigwe amaghị m ka amaghị m etu ndị fada ama m na unu ga-ebido ịbịa ihe m na-ekwu ama mbanye mana akwụkwọ nsọ ekwughị Pọl na-anụghị nwaanyị bụ na o kpebiri na ya ama nnụ nwaanyị maka na Pọl dị ka ikuku o kuru je ebe a o kuru je ebe a, o kuru je ebe a. ikekwe uche na ma uche bụ na ịnụrụ nwaanyị bụ inye nsogbu mana etu ụlọ chọọchị sizi bịa mee ya n'ụdị na ọ bụrụ na ị- ị chọọ ichi fada na ị ma nnụ ị ma nnụ nwaanyị ị chọọ ichi sista na ị ma nnụ di mbakwa ọkwa mmiri na-agba mmadụ n'ahụ o, ọkwa mmiri na ọbara na e nwere ihe ọ ga-abụ eme ma mma mkpi ma e, ị fụ ị fụ oke eghu etu ọchaji oyi isi ọ na-eme mma mma mma mma, ọ ma mmatazi nke bụ nne ọ wụ otu otu otu ọbara ahụ dị uh, onye gba dị mmadụ n'ahụ adị m asịkwa na ihe o mere dị mma o. Mm. mana ya bụ nwoke ọzọ bụ na ọ bụrụ na ị chọghọ ọ bụrụ na ị- ị- ị chigatara fada Ọ bụrụ eh? na ị gaghị eme im- nkwụsị. ị fụrụ ị ma mmenwu Mm. maka ụfọdụ n'ime anyị mgbe ahụ anyị na-etonite etonite anyị fụcha ụmụ akwa na ewu na ọkụkọ a na-ebugara ndị fada ọ na-agụ anyị anyị chifiche ebe ha yi ihe na anyị chee na um, na ị bahaa n'ebe ahụ na i ru n'enigwe ehe mana ọ bụrụ na ị banyehaa na-afụ na ị ma mmeni ya nwoke m nyefe ee anụrụ m na ya bụ fada na e nwekwanụ ebe nke a chụrụ ya a chụọ ya ọ- N'Imo steeti. ehe ọ batazie kịta kpọrọ nwa obere nwata dị mgbe mgbe nwata- ya bụ nwata dị afọ iri na anọ wee kpọrọ ya na-egwepịa hmm? na-egwepịa nekwenụ nkịta na-atọ ụgbọ anyị nyewara ya n'ọnụ gwepịagide ya gwepịagide ya wee tụwazie ya ime nke ọ kpọrọ ya gaa ka ka nwata mụọ nwa si na ndị a bụ amụọ nwa amaghazi ebe nwata nọ arụrụ ana nke a ịmakwa iwe m bụ na mụ na ya fụhụ kịta ikekwe na m bịara chọọchị nweta ihe mma mma etu a bịa tụọ ọ na-emere m aka etu a eh, ka o wee gọzie m arụrụ ana mm-hmm. biko ọ bụrụ na ichie na fada eh, rukwa mgbe ọ bụrụ na ndị chọọchị ga-agbanwe ọ dịkwa mma etu ahụ mana ọ bụrụ na ha ma mgbanwe enweghị onye a na-amakwunye ụdọ ya ga-echi fada ya bụ ọ bụrụ na ị mekata ịfụ n'ọnọdụ e nwere otu onye nwoke ee eh, kwadoburu ichi fada aha ọ gakatara ihe na wee pụta mgbe ọ pụtara mụ na ya wee na-akọ mbọsị m sị nwoke m akwa ma na ọ bụrụ na ichiri ichiri ya bụ fada n'anya na ndị sista na ịma nkwụta ndị sista zu ike maka na nke ya ọ pụtaziri ọ sị m na ya nenekwara ya bụ ihe na ihe ya bụ ha ma nkwe ya bụ ka ọ bụrụ na ichigo biko pụta pụta ije nọrọ ebe n'ịma ndebe iwu ndị gị na ha nọ mm. na nke a adabaghị mm. Igbo bụ Igbo a sị na okenye takata mkpụrụ akwụ wee rụpịa ọnụ ị mara na mbụpụ ihe erugo ọ bụ ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe na nke taa n'ihe omume ka o si mee eji m aka na isonyere anyị rute oge dị etu a esonyekwara anyị echi mana o nwere ihe ọzọ a sị na o nweghị uru ọ bara na achụrụ aja ọ bụrụ na ahụghị udele ị mara na ihe mere be ndị mmụọ nweghị uru ọ bara na anyị na-ewetara gị ihe omume ka o si mee mgbe ọ bụla ọ bụrụ na ị naghị esonyere anyị ya bụ Biri anyị aka ịhụnanya, tinye ozi na ngalaba ozi, kesaa ozi a ma sonyebere Ugwumba Telivishọn. Dịka ị na-eme nke a, ihe ọma ga-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo, kpọọ m Ada Ọlaedo. Daalụ maka ịnọnyere anyị taa. Kenee ọha na eze nna ka anyị naa.
Ọ dị mma, Igbo bụ Igbo ka emesịa nụ.
Ka emesịa.